Урыс-Кавказ зауэр иухащ пащтыхьыдзэм и текӏуэныгъэкӏэ. Адыгэхэм ящыщу псэууэ къэнахэм я ӏыхьибгъур Хэкум икӏащ. Абыхэм ящыщ закъуэтӏакъуэми къагъэзэжыфащ. Мыдэкӏэ Хэкум къена ӏыхьэ пщӏанэр я Хэкум и щӏы нэхъ ӏейм, бгылъэхэмрэ шэдылъэхэмрэ щызэхуихусри, нэхъ щӏыпӏэфӏхэм урыс станицэхэр къригъэтӏысхьащ. Адыгэхэр гъунэгъурэ псэуэгъурэ къахуэхъуа урысхэм якӏэлъыплъри, яхуэусэн хуей хъуащ. Мы усэр щызэхалъхьар Адыгэ хэкурщ. Усэр Закавказский край сборникым минрэ щийрэ тхущӏрэ блыгъэм Санкт-Петербург щытрадзауэ абы къитхыжащ. Мис ар. Урысыжьу пыӏэ щыгубгъуэ, губгъуэжьым дэ дыкъибгъэз, мэзыкӏэр ди хъупӏэ шхыпӏэт, щӏы кӏапэм укъикӏщ, Щхьэгуащэкӏэм щыӏэ къущхьэхъур жыпӏэри укъэсщ, мустымэным псы икӏыжыр къытхэбдзэщ, ди удзми берычэт хыумынэ, джэдуунэ пхъэ бэзэр щебгъэщӏщ, мэз мыщӏэм ди щӏалэхэр дэбгъэкӏщ, псыкъуийри станицэм къыщотӏ, Пӏатӏроныр фи джабэм темыкӏ, къаукӏыр зэщӏэкӏийэу къыӏуах, джатэ итхын щхьэлӏэхын ящохъу. Джатэбэхэр фэркӏэ тхьэ йокӏ. Я шырыкъу лъэдакъэ гъущӏынэщ, я нэм уеплъынкӏэ щхъуантӏабзэщ, я цӏыхубзым лыгъэ пцӏанэу къакӏухь, япэ иту къэзыкӏухьыр жасусщ, я пэлъэсыжьхэр даӏыгъщ, я унащхьэ бгъэнхэр аргуазэщ, бзаджэ щӏэдзапӏэр нэбахътэщ, кӏэрахътэм щӏащӏэри ягъасэ, Сурэтыр тыкуэным щаухуэ, сэхураныр я бзэгупэм темыкӏ, яхэкӏри бжыпэкӏэ ираӏулӏ, я лӏами гущӏэгъур хуамыщӏ, тхылъымпӏэ ахъшэр къебгъажьэщ, щӏакхъуэр ягъажьэмэ сом фӏыцӏэщ, екӏэпцӏэр нашэмэ сом ныкъуэщ, узыщӏэныкъуэкъур къущхьэхъурщ, унэ щӏыхьэхур зымыщӏэ.

Къэхьпэуэ шэтыр урыс гъэбагъуэщ, губгъуэм имыхуэр уи хъуэкӏуэ вакӏуэщ, станицэм къэбаскӏэр къыщащӏэ, зэщӏащӏэри шывер ныдаш, псы ӏэрышэр хьэжыгъэм долажьэ, уи лэжьакӏуэр удзым и пэбжщ, уи фоч пэбжыр дыгъэм полыд, уэгум илыдэр уи чылысэжьщ, уи къалэжьыр мывэ защӏэкӏэ зэпщӏэкӏщ, уи хъумакӏуэр ӏуащхьэ-ӏуащхьэм хуэбгъасэщ, уи шэтырыр къалэ кӏуэцӏым щыбухуэщ, уи хуарэр лӏыщхьэгум къыщӏапщӏэщ, зэщӏощӏэри къалэ-къалэр къокӏухь. Къэзыджэдыхьыр хьэжрэткӏэ уи гугъэщ, уи дзэр дунейм темыхуэ, уи гъашхэ уеплъынкӏэ гущыкӏщ.

Шхын бзэджэ шхынкӏэ хуэчэфщ, кӏэртӏоф ящӏэнкӏэ хуэбазщ. Псы узэӏущӏэм лъэмыжыр нытолъхьэ, узыдыхьэми тутынымэри дебгъэжщ, джэдыкӏих апэсыкӏэ къощэху. Ищхьэмкӏэ зэрыщыжытӏащи, а зэман хьэлъэм къежьа ӏуэрыӏуатэм щыщу дэ зи щхьэфэ диӏэбар щэм щыщу зыщ. Мыхэр ди лъэпкъым и нэгу щӏэкӏам къыхэкӏыу зэхалъхьа ди лъэпкъ тхыдэщ. Дэ къэдгупсысауэ зыри хэтлъхьакъым, ӏуэрыӏуатэри тхыдэ щӏэныгъэм хуэдэ зыщ, ухэпщэфӏыхьыну узыхуимыт ӏуэхугъуэщ.